ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka cheta na anyị ka nọ na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ada ebe chike na-ekwu n'obi ya na ọ dị ka ada agbanweela n'otu o si akpa agwa chike wee kwuo n'obi ya na ndị igbo na-asị na o si taa dị mma na ọ dịbara gboo na ọ bụrụ na ada chegharịa ugbu a na ya ga-anabatakwa ya kpofuo ihe ndị niile ahụ gara aga Chike mesịzịrị gakwu nne ya sị ya ka o nye ya akwụkwọ ahụ o nyere ya, akwụkwọ ahụ o ji etinye ego n'ụlọ akụ ma nke bekee ma nke obodo anyị. Nne ya wee wepụta akwụkwọ ahụ wee nye Chike. Chike wee wepụta akwụkwọ ahụ nenesịa ego dị n'ime ya, obi aṅụrị ju ya obi. Nke a na-enye ya obi aṅụrị maka na ọ ma na otu ụbọchị na ya bụ ọgụ ga-ebinarị maka na o nweghị ihe nwere mbido enweghị nkwụsị o kwuru na mgbe ọbụla ọgụ a ji wee bie na ya ga-adịkwa n'ụdị ya dị mbụ maka na ọ ga-eje weta ego ya dị n'ụlọ akụ na ọ bụrụgodi na eji bọmbụ wee gbarisie ụlọ ya niile dị n'Enugu na ọ gaghị ewute ya Chike neneresịrị akwụkwọ a werekwa ya nye nne ya ka o debe maka na anaghị ama ihe ama ndị Igbo na-ekwukwa na nkwụcha abụghị ụjọ nne ya wee nara ya akwụkwọ ka Chike chọzịrị isi ebe ahụ pụọ a nụrụ ụda ụgbọala dara kwụsịrị n'ihu ezi ha anaghị agwa ochi ntị na agha esu ọ bụghị nke gaa neta ka a mara ma ọ bụ ndị amị Chike wee gbaba n'igbe igbe dị n'usekwu ha ebe ha na-edebe ihe oriri nne ya wee were akwa wee kpuchie ya n'ime igbe ahụ were ihe dị ka ji na ihe ndị ha nwere n'ụlọ wee dokwasasịa n'enu ya ndị be anyị chike ụda ụgbọala a nụrụ chike sị na ya amarana na ọ bụ ndị amị bịara ọzọ ma ọ bụ udo ka ha bịara ma ọ bụ ma ọ bụ ịkpọrọ ya na ya agaghị eje ugbu a ka ya gaa leta maka na ndị Igbo na-ekwu na onye ehi ọcha chụrụ ọsọ na-eme ọ hụ akpa nnu ya na ọsọ a na-eme ọzọ bụkwazi na onye agwọ tara na-eme ọ hụ isi ngwere ya na ọsọ emebe o kwuo na ngwere ahụ isi ya achọbana ịghọ agwọ ka ha nọzi ebe ahụ a na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na-akụ aka a kụọ na nke mbụ kụọ nke abụọ kụọ nke atọ mana o nweghị onye zara ndị ahụ chike nọ ebe ahụ ọ nọ mgbe ahụ a na-akụzi aka ahụ ọ kwụsị ikusi ume ike chike wee na-ekwu na onye a bịara ije a na ọ na ọ kụọla nke mbụ o nweghị onye zara kụọ na ọ bụrụ ndị amị ndị ọzọ kụrụ nke mbụ kụọ nke abụọ ma ọ bụrụ na o nweghị onye zara ha na ha na-akpọghe ụzọ batawa ọ na-ekwu n'ime obi ya na onye a dị ka nwanna ya bịara ije a nke mere na ọ kwagherebere ụzọ bata otu ndị amị ndị ọzọ si abata mana chike kwuru na ya agaghị na ya agaghị eje ịpụta ga mara onye na-akụ maka na ya nwere ike pụta jee tinye aka n'ọnụ agwọ chee na ọ bụ ọnụ abụzụ ndị be anyị aga m akwụsị akụkọ a ebe a ụbọchị ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị biko sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala a ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ndewonu ka o mesịa